igbo ndị ọma nwe mmadụ ndị ọ ga-adịrị mma ndị chineke kere tụọ ha mmanụ pụrụ iche ana m asị unu unu ga-adị ka mmiri ụtụtụ mmiri ụtụtụ adịghị agba uru unu dịkwa ka echi maka na echi adịghị akụ n'igwe a sị m ọ ga-adịrị unu mma na eke orie afọ na nkwọ agụzuo ahịa anọ ma na agụzuola ala igbo ọnụ asị m ọ ga-adịrị unu na mma nke onye na-eme gịnị ya gaziere ya onye anwụna gịnị ibe ya efula ana m asịkwa egbe bere ugo bere a na-asị nke si ibe ya ebena nku kwaa ya mana ana m ayọ si ya gosi ebe gịnị ebe ọ ga-ebe agbapụtara m na igbe ekinie nke m na-awụ mkpụrụ oche m ma na ịga kpọmkwem wee na-asị unu ele otu ọ ga-adị mere ụmụnne m nọkwa n'ụbọchị nke tata dịka anyị ga-esi etinye ọnụ na ihe gbasara igbo ilu ị nụ igbo ihe ọzọ ị ga-anụ gịnị ilu ọtụtụ ilu ka anyị ga-ewepụta kọwakwana ihe ọ wụ igbo na-ekwu na onye akọwara onye atụọrọ ilu kọwaara ya na ego eji lụ nne ya mee gịnị ọ laa na nkịtị mana nke a ọ bụghị na anyị na-akọwara unu mana anyị na-achọ ịkọwa ka unu na-eme gịnị wee mara ka o doo ewu na ọkụkọ anya ụfọdụ ilu a na-eme gịnị a na-atụkasị n'ala igbo ọ bụ Odoziakụ Chinyere Aleke Ogbonna bụ onye ndu na ihe mmemme a aga m anabata ụmụnne m naabọ nọ m n'aka nri nọ m n'aka ekpe mana anọ m n'etiti ihe ọma ha ga-akọwara unu onye ha wụ ka anyị gbapụ ọsọ na ihe gbasara ilu ka m bido n'aka nri m nwanne m nwoke kene ọhaneze igbo ndị ọma ndị anyị ji biri ekene m unu Afa m bụ Maazị Ifeanyị Chukwu anyị apụtakwana n'ọzọ ịbịa kọwara unu ihe gbasara Igbo maka na ọ bụ mmasị anyị na onye Igbo ọbụla ga-ama ihe bụ Igbo ndewo otu a ka ọ dị nwanne m nwoke elefe dike kene ọha na eze igbo ndị ọma na-ege ntị dịka m si na-ekene unu oge ọbụla abịagokwa ọzọ dịrị unu ọ bụ udo ka m ji udo ka m na-enye udo ka mma dịka anyị si kwu ọ dịrị unu mma ọ dị mma ama m na unu anabatago ekene ụmụnne m kene n'ụbọchị nke tata maka ọ na-abụ gịnị ekenee ekene ihu asaa ana m ekwu na ihe anyị ga-eleba anya bụ ọtụtụ ilu n'ala Igbo na ihe ha pụtara kedu ihe bụdị ilu ilu bụ mmanụ ndị Igbo ji eri okwu ekwuo ya otu ụfọdụ ga-asị a na-ewere okwu siri ya na mmanụ nke a bụkwa ilu na gịnị onwe ya mana ka anyị na-agbada ya wụ okwu unu ga-aghọta ebe anyị na-aga asị m na ihe anyị ga-ebido leba anya ugbu a bụ okwu igbo ji atụ ilu si akwụrụ ọtọ gwujie ji ehuru ala gwupụta ya akwụrụ ọtọ gwujie ji ehuru ala gwupụta ya a chọrọ ịma kedu ihe nke a pụtara nwanne m nwoke Ifeanyị kedu ihe ihe dị otu a na-apụta n'ala ndị be anyị ekenekwana m ọzọ em a- akwụrụ ọtọ gwujie ji etukwuru ala gwuzie ya ihe ọ pụtara na nghọta m bụ na mgbe ọbụla anyị na-eme ihe ma anyị ewetughị obi ala anyị na-agba ngwa ngwa ngwa ngwa anyị mebie ya a ga-ejikwa nwayọọ wetuo anya ala megharịkwa ya ma meta ya mma mgbe aha ị ga-ahụ na ịtụfugo oge iji mee ya dịka a na-asị na ewere ewere eribie anụ ewere azụ kwụọ ụgwọ mgbe ọbụla anyị na-eme ihe anyị ga-ewetu anya ala jiri nwayọọ mee ya maka na a sị na oje na nwayọọ anaghị emerụ ahụ Otu a ka ọ dị. ndewo Elefedike kee ihe i nwere ikwu na nke a akwụrụ ọtọ gwujie ji ehuru ala dịkwa ka ihe a na-asị achịrị ọsọ fere ero efere ero arịrị Ihe ya bụ jiri nwayọọ na-eme ihe ihe niile mewere nwayọọ ijiri nwayọọ ị ga-eru ebe ị na-eje unu anụgo otu o si dị mana ọ nwee ebe ọzọ ị chọkwa ka anyị kwupụta kpọtụrụ anyị anyị ga-ewepụtakwa ekwulite ya ka anyị na-ewebilite ya ewebiri ya sị na egbubiri ndị ọgụ ndị ọgụ alabiri nke ọzọ anyị ga-etinye anya ugbu a bụ igbo na-ekwu sị gbakata gbakata abụghị afa kama ọ bụ gịnị agba ere gbakata gbakata abụghị afa kama ọ bụ agba ere Elefedike kee ihe i nwere ikwu na nke gbawa gbawa bụ na obodo anyị ndị akụkụ anyị na-asị gbawa gbawa abụha afa ọ wụ agba ere ọ bụghị ịgba mbọ igirigiri wee elele ọga akpara elele anwụ ọma ọnwụ ihe ị na-eme ọ na-amịtakwa mkpụrụ ndị na-asị na-asị ka okoko gara amị lekwe na akwụkwọ ụkwụ ya ị na-agba mbọ ma hụ na ihe ị na-agba na-amịta mkpụrụ ọ bụghị mgbe ọ na ọchịchị ọrụ ike na-esi gị ịwa ụmụ ahụhụ mgbe ọ na anyị na ha na-aga ọrụ ibunye anyị da ndị agara gbaga agara gbaga ị na-agba maka ị na-ya na-eri ya na-enyo afọ ị na-agba maka ị na-eleba anya na ihe ị na-eme na-amịta mkpụrụ ebe eji ama onye na-agba mbọ mkpụrụ ọ mịtara Ịta- ịtara ihe nke aja aja ịtara ya nwekwa aja eze ifeanyị kedu ihe i nwere ikwu ndị be anyị ndewo em dịka nwanne m nwoke Elefedike si kwuo o kwuchana ihe niile ọ ga-ekwu mana o nweghị ihe ọzọ m nwere ikwu na-abụghị ka m rachara ya ọnụ asị na gbakata gbakata awụghị isi n'ọọ ole onye jidere mgbe ụfọdụ asị agba ere wee ya awụ isi em ihe ndị a pụtara na mgbe ọbụla anyị na-eme ihe ka anyị nwee mmụọ nchịkọta lee ihe anyị chọrọ ime ọ bụghị ị na-eme ihe ị na-eme ihe na ị na-eme ihe na-aza aha na ị na-eme ihe maka na ihe bụ na mmadụ mere ihe bụ na ị mere ihe meta ya ọfụma ọ ya bụ agba ere ọ bụ onye jidere ọ wụhọ a na-agba a na-alụ gidigidi gidigidi asị a na-eme ma mgbe emechara enweghị ihe eji n'aka enye ndewo ọkwa unu na-ahụ ka o si adaba nke ọzọ bụ igbo na-asị ọgazi amaka mma mana ejighị ya agọ mmụọ unu gee ụfọdụ ụmụnne anyị gụrụ egwu ha na-etinyecha ya bụ ihe ebe ahụ ọgazi amaka mma mana ejirọ ya agọ mmụọ nwanne m nwoke tinyere ya bụ ọnụ ndị be anyị ndewo ndị igbo sị na ọgazi amaka mma mana ejighị ya agọ mmụọ ihe okwu a pụtara bụ na n'ala Igbo e nwere anụ ndị eji agọ mmụọ e nwere anụ ị ga-eji gọọ mmụọ mmụọ ama nnabata ya o nwere ihe ndị ya na mmụọ na-agakọ dịka iji maatụ mgbe gboo a na-eji mmadụ were eme arụsị a na-eji mmadụ agọ mmụọ a na-eji nkịta agọ mmụọ a na-eji ehi agọ mmụọ a na-ejikwa ewu agọ mmụọ ihe niile ahụ nwere ka ha si dị na mmụọ o nwere ka mmụọ si ahụta ya o nwere ndị ka ibe ya dịka mmadụ kacha na ihe niile onye ji mmadụ wee chụọ gọọ mmụọ ọ ga-asị na ọ gọkarịchara onye ji ehi ọ na-esote nkịta ewu mana ọgazi mmụọ na ọgazi anaghị agakọ na amaka amaka o si na-eme mma maka na ọgazi mara ezigbo mma ọ na o gburu agwa agwa na amaka amaka o si na-eme mma mana enweghị mmụọ enweghị enweghị mmụọ agaghị anabata ya i were ya gọọ mmụọ ọ na-efu ka ime ndị be anyị ndewo ma elefere dike tụọ etu ọnụ ya na ya bụ aga m ejikwa ihe dị ka kọwa ego dị anya a sị udele wụrụ anụ aka ndị mbụ erisigo ya ile anya ọ bụghị ihe niile na-amụke amụke bụ ọla edo ọ leruo anya leruo anya ala ka ị mara ka ị hapụ ịgahie ụzọ ihe ọ na ị na-achọ leruo anya ala ịga jee buru ihe onye na-amụke jee buru ihe onye na ọ wụ ọla edo ọwụzie gị ahịa Hmm. ọ dị mma ka unu na-ahụ ka o si adaba maka ụfọdụ na-asị ihe ndị a pụtara gịnị ama m na unu ji mkpịsị edemede unu ji akwụkwọ edemede wee na-agbapịa ya bụ ihe maka ihe igbo bụ gịnị onye mụta ọ kụziere ụmụ ya igbo ga-adịrịrị otu a ka ọ dị a na-asịkwa nwa nza rijuo afọ ọ sị chi ya pụta ka ha gbaa mgba nwanza rijuo afọ ọ sị chi ya pụta ka ha gbaa mgba kedu ihe i nwere ikwu na nke a ihe ọ dịkwa ka nke a na-asị aha otu ihe ọ dịka aga aha ọzọ onye hụrụ obere ihe ya je buru o rite ogwu ihe ọ dị ya ka o mega nwetacha nne ya ọ na-ekwezi onye ọ na-ama ama ama ajizi na ụmụaka ọ ma na echi eteka ọ ma na abaasa abalị ga-awụ echi ọ ma ṅụbesi ọ dịrị ka a na-asị a- a- akụ meja nwata ọ ya kwe kpọọ. nkwa na ekwe dịrị ebuli nwanne nwoke kee ihe i nwere ikwu n'ebe a ndị be anyị ndewo a sị na nwa nza rijuo afọ ọ sị chi ya pụta ka ya na ya gbaa mgba na mbụ ihe ilu a pụtara bụ na mgbe ụfọdụ o nwere ụdị ihe nwatakịrị na-ahụ ọ dị ya ka enwebeghị nwata ibe ya hụrụ ya ọ dị ya ka enwebeghị onye na ndụ ya hụrụ ya ọ dị ka ya sị na ọ ya echerebe onye ọbụla aka mgba ma ọ bụ mama aka ma ọ bụ nyaba isi em mgbe ụfọdụ nwatakịrị ndị Igbo na-asị na okoro tocha o chere ibe ya o nwere ike nna nwere ike ịmụ nwa nwatakịrị o tokata topụta ogologo toruo ka nna ya ọ dị ya ka ya asị na

mgbe ikuku ga-ebu egwu nwata bụrụ ọgụ bụrụ ọgụ dị ya ọ na-asịkwa na igbo e nwere ilu a na-atụ n'ala igbo nke ya ọ na-enwe otu o si na ọ sị nwata kpata akụ okenye jegburu onwe ya na gịnị ozi nwata kpata akụ okenye jegburu onwe ya n'ozi ọ na-apụta na nwata kpatara akụ enweghịzi nsọpụrụ ebe gịnị ndị okenye nọ o nwere ihe ọzọ unu nwere ikwu ebe ahụ ka anyị were ya dụtụ ọdụ maka ụfọdụ ihe na-eme ihe mere na ihe m nwere ikwu n'okwu a bụ na ị ma na okwu a ilu a ọ ilu ndụmọdụ ka ọ bụ maka na ọ ilu metụtara ọtụtụ ihe n'ala Igbo mgbe ụfọdụ a na-asị na ọ bụghị diọkpara gburu ya na onye ji ego kwaa nna ya mgbe ụfọdụ ọtụtụ ndị mmadụ ejigo ya wee gwa ndị Igbo ọtụtụ ajọ okwu sị na Igbo na-efe ego Igbo na-efe ego na ọ na-eme ndị Igbo fụ onye ji ego a kwanyere ya ugwu karịa ibe ya ọ ụmụ ihe a ka ilu a na-agbatụrụ aka nwatakịrị kpata akụ okenye ejegbuo onwe ya n'ozi maka na mgbe ụfọdụ nwatakịrị kpata akụ ọ dị ya ka ya asị na enwebeghị onye mere ihe o mere o letugo onye ọbụla anya okenye ọ ga-akwanyere ugwu ọ gaghị akwanyeziri ya ugwu ọ bụrụzi okenye ga-akwanyere ya ugwu maka na a sị na anaghị ahapụ isi aka agba ọdụ aka ka e mewere mechaa agaghị ahapụ ebe e bidoro Elefe dịka onwe ihe na-etinye na ya bụ okwu. nwanne m nwoke bụ Ifeanyịchukwu ekwutesighị abụghị uru i- itinyere ahịa ọzọ mana ọ- ụmụaka na-eto eto ugbu a wet- were- wet- were jiri nụ nwayọọ jiri nwayọọ ka ofere ụra zuoro na ndị okenye nri. ego anaghị efe ego maka akụ a na-agwa agwa ka enwekwa n'obe ndị ndị nwere nyaa abụrọ ha na-enwe taa abụkwa ha ga-enwe echi ya na-akpatacha ya akpata inwe inweta akụ chukwu gozie enye ya akụ na ụba jiri ejere obodo ozi e ji enye obodo ma ndị okenye ezi nsọpụrụ ụla jiri nwayọọ ka ofere ụra rụzuoro onye ọnwụ naanị onye nwere ike ito ọ dị mma ọ dị ka ebe a na-agba egwu ofu onye na-asị m mụ lee n'anya ebe nne m nọ na-azụrụ egwu otu e si anụ na ịgbara agba ya wa egwu wee gbaa nkịtị na-ele anya obere oge asị o bu ụzọ o kpere azụ nne m nọ n'azụ nwụrụzie nọ n'ihu mkpọ ya kedụzi ebe nne gị nọzi nọ nne ya nọ gịnị n'azụ otu a ka ụwa dị otu a ka ụwa dị o nwere nke a na-asị anyụọ nshi ma akapịa ya ọnụ ọ bụrụ na anyụrụ gịnị otoro mmadụ ga-asị kekwe nke nyụkwaghachi na gịnị chi apụtakwa na olu igbo mana o nwee ihe ọ na-akọwa achọrọ m ka anyị mata kedu ihe ọ pụtara anyụcha nshi akapịa ya ọnụ ọ bụrụ gịnị otoro ka m bido ebe elefe dike iwe iwe iwe na-atọ ụtọ iwe mmanya eji eri ogwe anyị jiri ya na-eri na-aga awụ anyụọ nshi ga-akapị ya na ya wee ụtọ ime ihe ga-emema ya emema ndị ihe ya gasị ime ime ya ma ọ bụrụ na ime ihe ọ na-ekwesị ime mee ya ọfụma mee ya n'ụzọ kwesịrị ị ga-emezi ya ya aghasịa ọ gaghị enyezi ọṅụ ihe ọbụla ị na-eme mee ya n'ụzọ kwesịrị mee ya jiri obi gị na-eme ya ka ọ dị mma ọ dị mma ya adịrị onye ọbụla ọ dịkwa njọ ya adịrị onye ọbụla ma mma mma ka anyị na-achọ ihe ọ na-eme ka anyị mee ya mma ihe emezi emezi akpọ gịnị nwa mma mma ihe na-ekwu okwu ya bụ anyụcha nshi ma kapịa ya ọnụ amara na anyụrụ otoro ndị be anyị ndewo em nwanne m nwoke dịka nwanne m nwoke elefe dike si kwuo o kwutechala ya mana ka m tinyetụ obere okwu na asị na anyụọ nshi ma akapịrahụ ya ọnụ ọ bụrụ otoro ihe nke a pụtara na uche m bụ na ihe ọbụla anyị na-eme anyị were obi anyị niile mmụọ anyị niile mee ya maka na nke ọbụla a na-eme ma imeghị ya ọfụma imeghị ya maka na o nwere ka ndị oyibo na-esi asị si what worth doing worth doing well maka ọrụ ndị iti ọkụ narị ya ihe ọbụla kwesịrị ime kwesịrị ka emee ya ọfụma maka na ihe ọbụla mmadụ kwesịrị ime ma imeghị ya ọfụma ọ ka mma na imedịghị ya ncha ndewo a na-asịkwa ugwu mụta arịba agbajiwe ukwu agadi nwaanyị mụta arịkata agbaiga aka n'ukwu ugwu mụta arịba agbajiwe ukwu agadi nwaanyị mee gịnị mụta arịba agbaiga aka n'ukwu elefere dike kee ihe i nwere ikwu ebe a ụmụ igbo mma mma nụ o nwere ihe a na-asị

mgbe ọbụla ebugharịrị egwu ebugharịa ọnọdụ aka onye wetara eji eso onye mgbe ọbụla anyị na-eme ihe ọ dawa gwalụ gwalụ onye na-eme ya ebugharịa ka o si eme maka na onye ọbụla o si bịa a ga-afụ ka a ga-esi eme ya a sị na ahụ ka emere emee ka ahụ na otu ọbụla anya dị a ga-eme gịnị a ga-eleri ya ele ndewo ọ dị mma a na-asị nwata nna ya dunyere oshi ọ na-eji ụkwụ agbawa ọnụ ụzọ nwata nna ya dunyere oshi ọ na-eme gịnị eji ụkwụ agbagha ọnụ eku agbagha ọnụ ụzọ kee ihe nke a pụtara ndị be anyị ndewo nụ ilu nke a pụtara na nwata nna ya kwụ n'azụ ma ọ na-eme ihe egwu anaghị atụ ya dịka mgbe ụfọdụ a na-adị na-asị na agụ anaghị ego ire nna ya n'ahịa maka na ire nna ya bụ ọnatarachi ebe ọ nọ nwata okenye anaghị ebunye nwata akpa nnu hanyere ya mmiri Mgbe ọbụla nwatakịrị na-eme ihe, ọ bụrụ na ọ nna ya dunyere ya, ọ naghị eme ya ele anya n'azụ ma e nwere onye na-achụ ya maka na ọ ma na e nwere nke kwụ ya n'azụ kwụ ya n'azụ ụdị ike maka na ihe ọbụla pụtara na ọ ga-echere ya ife anya a na-asị ụmụnna bụ ike ụmụnna ka eji aga n'igbo onye dike kwụ n'azụ egwu anaghị atụ ya ihe anyị ji asị onye nwere mmadụ ka onye nwere ego i nwee mmadụ akwụ gị na ya na-aga girigiri ugwu eze a na-eme ihe na-aga ma i lee anya ọ bụ na enweghị nke kwụ gị n'azụ ee, gị gị gharịpụ Ọ dị mma. Igbo ji asị gịnị agbakọta ọnụ nyụọ mmamịrị ya agba Agba ụfụfụ ụfụfụ. otu a ka ọ dị a na-asịkwa agadi nwaanyị daa nda nda naabọ agụọ ihe o bu n'abọ ọnụ agadi nwaanyị daa nda nda abụọ ya daa ada nda abụọ agụọ ihe o bu n'abọ ọnụ kedu ihe Igbo ji ekwu ụdị okwu a, kedu ihe ọ pụtara? Ndị be anyị ndewo. Ndewo. Em, ihe ilu a pụtara bụ na ị ma na mgbe ụfọdụ ọ na-eme ihe mee dịka ka m were ilu kọwaa ya dịka mgbe ụfọdụ ndị Igbo na-adị na-asị na nwa agbọghọ tụọ ime ntụ nwa agbọghọ tụọ ime ntụ izizi ọ bụrụ ọghọm mana ọ tụọ nke ịbụa ọ kpacha anya agadi nwaanyị daa nda nda naabọ agụọ ihe o bu n'ukpa ọnụ mgbe ụfọdụ ihe mee asị na o meghị na ọ kpachaghị anya mee mana o mee mekwa asị ka echere ka a mara ihe kpatara ya anya kpatara ya. dịka mgbe ụfọdụ ndị Igbo na-asị na achọọ mma ekwu n'ụtụtụ akọọ ihe e riri n'abalị Otu a ka ọ dị. maka na ọ ihe ga-eme enwere ihe ga-eme o mee ala ewechi ya bụ aka n'azụ wee chọba kedu ebe ihe si wee meme na-asị ihe ihe mekarịa atọ ya aka otu a ka ọ dị ụnụ ahụ iji igbe kudo ihe niile zuru oke n'ime ya ma ọma ilu ka eji akọwa ilu otu ọbụla i si chọọ ya a ga-enye gị ya ị chọọ ka eji ilu na-akọwa ya anọ ya ị sị kedu ihe ilu a pụtara anọkwa ịkọwara gị gịnị ihe gịnị ọ pụtara a na-ege ege biko anyị gechaala ka anyị tinye na ya n'omume were ya mere ihe ka anyị kụziere na ụmụ anyị ka anyị gbanụ mbọ kụziere ha kwa ụbọchị kwa ụbọchị ka anyị tụọrọ ụmụ anyị ilu dị agha kọwara ha gịnị gịnị ihe ọ pụtara ọ bụghị naanị anyị gere anyị were gaba n'onwe anyị ọ ka mkpa na ụmụazị nke gịnị na-eto eto ugbu a ụmụ agbanye ihe ihe a kedu otu ọ ga-adị mgbe ha ga-abụ ndị ga-anọchi ọnọdụ ọ dị mma anyị na-aga n'iru n'ịtụkwa ilu ndị nke ọzọ a na-asị nwata tiwe akị tinye m ebuwe nkume m ebunye ya. nwata tiwe akị tinye m mgbe a ga-ebu nkume m eme gịnị m m ebunye ya. Elefe dike. ile ya anya i- iji gbarie ya gbarie na ya nwata nwee itita akị okenye nwee iweta nkume ihe eji eri ya ihe eji eti akị bụ onye ike na-eketewu nke a ya ya nwatakịrị na-eme nke ọ ga-eme menyere nke ọ na-eme mgbe o rukwere na nke ị ga-eme gị menyere onye daịrị m daịrị ọ ya wee nweta daịrị m daịrị m i menyere mmadụ ya menyekwere gị i menyere mmadụ ya ma ya mekwere gị ihe ọma ka nke a jikwa ya ma kwụọ gị ụgwọ ma ị tiriwe rie naanị gị mgbe o rukwere ihe eji ama dike imezie dike edere gị azụ ọ ya onye lefee dike nsogbu adị ịhụ n'otu o si na- na-agba nrịgọrịgọ na-azọnye mana oke ifeanyị kee ihe i nwere ikwu ebe a ndị be anyị ndewo em dịka a sị na nwata tibe akị nwata tinye okenye akị ọ daa n'ịzọ nkume ọ zọtara ya nkume M wee na-asị na ihe okwu a pụtara na nghọta nke m bụ na mgbe nwatakịrị na-eje na-alọta na-enye okenye ihe o nwee ka ihe nribido si ribido ya okenye apụtakwa na gaa ya ma ọ zọọ ya dịka mgbe ụfọdụ a sị na okenye anaghị ebunye nwatakịrị akpa nnu hanyere ya mmiri mgbe nwatakịrị na-eme ihe ọ nọkwa ya wetara okenye ihe sị ya na nke a wụ nke m ji wee na-echeta gị na ị wụ nna m o nwekwe ka ihe nribido shi ribido ya nna ya apụtakwa gosi na ọ bụ nwa ya dị ihe a enwee ebe ọ ga-esi nọchide ya a sị dịka nna ya pụta gbachiere ya ọ dị ka a na-asị na aka nri kwọọ aka ekpe aka ekpe kwọọ aka nri ị daara m m daara gị ọchị anaghị akwatu mmadụ na mmadụ na-eji aka ya ọ gwa ya ọzọ igbo na-ekwukwe ọ na-abụ mgbe ọbụla m kwuru ya ọ na-atọ m agbụ pụrụ iche ọ na-atọ m ọchị tọkarịsịa ọ sị mgbe ọbụla okorobịa bidoro esiwe nri amama ọchị ma na oge ịlụ nwaanyị ya eme gịnị eruola nke a anaghị eme anya na a ga-enwe oke nkọwa dị na ya

ọ sị na ọ gaghịzi m ihe o gosiri bụ na ọ chọwago onye ga-enyere ya aka wee mee ya ka ọ na-aga ọfụma ndị Igbo. ọ na-abụ ọkụkọ hapụ mma gburu ya mana ọ mma ka e ji egbupụ ọkụkọ isi ọkụkọ hapụzie mma gburu ya gbupụ isi ya jee ebe ite nọ gaa tụkowere ya olu igbo na-ekwu ya sị ọkụkọ hapụ mma gburu ya o jee tụkowere ite olu kedu ihe ọ pụtara igbo mma mma nụ aga m eji ilu kọwaa ya a sị ka ihe mere ji ọ ga-awa hapụ otele nyụrụ ahụ na na-agba isi ọkpọ ọ wụ ịhapụ onye mere gị ihe ị ga na-ebere onye ọzọ akwa ụwa na-ebe akwa ụwa gị ebe onye ọzọ nọ hapụ onye mere gị ihe Ka ihe nwere ikwu. ndị be anyị ndewo emụ dịka a- esi si na ọkụkọ hapụ mma gburu ya o je na-atụfere ite olu ọ dị ka ya sị na mmadụ na-alụ ọgụ ejighị ọfọ dịka igbo na-asị ọgụ eji ọfọ e nwere ọgụ a na-asị na mmadụ na-alụ ọgụ ikpe ọmụma ọgụ ejighị ọfọ ị hapụrụ onye mere gị ihe je na-atụkọrị onye ọzọ maka na o nwere ike ilere anya dịka mgbe ụfọdụ a sị gị na ike ọrụ gwụ nwata ike ọgụ aka ya Ee, ọkụkọ hapụrụ mma gburu ya jee tụkọrọ ite olu o nweghị ihe ọ ga-emeta ite mana ka ọ dị ka a sịkwa na ọ na-emegharị na ọ na-agbapụta Ọrụkwara ọ na- ọ na- ọ ọ bụrụ na ọ ọ na-azụ gbara ọ mbọ. na-azụ onwe ya na ọ na-agba mbọ maka na e gbugo ya bụ na e gbugo ya so ihe ọ pụtara bụ na mmadụ hapụ onye mere ihe o je na-ama onye ọzọ aka ma ọ pụghị imeta ya ihe ndewo anyị ga-edobegodu nke a mana ilu igbo anaghị agwụ agwụ anyị bido tụwa ya anyị ga-atụwa ya afọ agwụ banye n'afọ ọzọ mbọsị ọzọ anyị ga-ewepụtakwa ọtụtụ ilu dị iche iche kọwakwa ihe ọ bụ mana nke ụbọchị nke tata anyị na-asị unu ka anyị dobere ya nke ahụ wee ruo mgbe gịnị anyị ga-ahụkwa n'ime ịtụpụta ilu na nkọwa ya ana m asị ka ụmụnne m si unu na unu emeela unu bụ ndị nọnyere anyị mana tupu ha na-asị unu unu emeela ana m asị unu echefukwala ịna-akwado anyị anyị na-ejekwa ebe a na-azụ nzụmahịa ebe a na-emepe ụlọ ozi ị chọọ ka a gbasaara gị ị chọrọ icheta ọmụmụ gị ihe ọbụla bụ ihe ị na-eme kpọtụrụ anyị anyị dị ka anwụrụ ọkụ ozi ọbụla i ziri anyị eme ka ozi gị ozi ga-eru igwe ntị kpọtụrụ anyị ep- n'akara ekwentị anyị n'akara YouTube WhatsApp Facebook ma ọ bụ akara ọ bụla ị ga-eji achọta anyị ma ọ- chọọ anyị ebe ọ bụla ị kpọrọ anyị ga-aza gị ntị anyị ghere oghe anyị dobere dịka odu na-aṅa ntị ka ụnụ kpọtụrụ anyị ka anyị nwee ike anyị na ụnụ takọọ ntị ọ kwanụ mbọ igbo ka anyị na-agba ọsọ igbo ka anyị na-agba maka na omenala na asụsụ igbo ọ ga-adịgide ọ gaghị anwụ kelee ndị anyị na ha nọkọ na mmemme nke taa igbo ọma ndị a gọziri agọzi ndị ọ ga-adịrị mma ọ dịgoro unu mma ya dịbara unu mma na-aga n'ihu ọ dị m oke Ifeanyị. igbo ndị ọma e ji biri ndị nwe m na ndị nwe ndị nwe ekene m unu ihe m nwere ịgwa unu bụ na ọ gwụna ka anyị si ebe anyị anyị wetara unu ya taa enwekwazịa ozi ọzọ ndị unu nwere dịka ajụjụ ụfọdụ ilu ndị ọzọ unu chọrọ inweta nkọwa ziterenụ anyị ozi n'akara yutubu anyị maọbụ n'akara ekwentị anyị maọbụ n'akara ndị ọzọ dị iche iche ndị e ji enweta anyị n'ozi ziterenụ anyị ozi mgbe ọzọ anyị ga-anọkọkwa otu a anyị ga-aza unu ya ndewo ọ dị mma bụ na mara masị unu mgbe unu ga-arahụ ụra unu ụra hapụ chi ga-abọrọ unu chịkọrọ unu afọ ga-abọrọ unu gịnị nkwọ onye ọbụla na-eme ihe ọbụla ọ na-eme ọ ga na-eme gịnị ọ ga na-agaziri ya onye ọbụla ọ na-ana agara mbụ bido taa a sị o si taa dị mma ndị ọ na-ana agara mbụ bido tata ọ ga-agara unu ọfụma ọfụ ogologo ndụ na ahụ isi ike ekpere ọganiru na mgbawanye ka anyị nọ na-ekpere unu na-asị unu ọ ga-adịrị unu na mma na-akwadonụ anyị ebe ọ bụla unu kpọrọ anyị ma na mba ofesi anyị ga-awụcha ebe a kpọmkwem anyị ga-efe ya ka asị na asị na anyị nọ nso anyị nọ nso kpọọnụ anyị na anyị ga-abịa doge ya ọnụ wee ruo mgbe anyị ga-ahụ na ụbọchị ọzọ abụ m odoziakụ chinyere nweke ogbonna na-asị unu